walasa fura bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu na cogo min bi an bɛ Halles de Bamako kɔnɔ jɛgɛ feerelamusow ka wele sera an ma an nana u ka welekan jaabi an ye ɲininkali dɔw kɛ ni muso kofɔlenw la u ka baaraw taabolo kan an y'a daminɛ n'u doncogo ye jɛgɛ feere la ka na u wuli waati la cogo min na u bɛna bɛn ni jɛgɛ feere ye sabula Halles de Bamako jɛgɛ feere an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sɔgɔmada fɛ joona de don wa waati kuntaala jan tɛ o tɛ ɲɛ cogo si la f'i ka soli ka na an nan'u ɲininka u ka jɛgɛ ninnu feere cogo fana na ka tila k'u ɲininka n'a y'a sɔrɔ la u bɛ ka nafaw sɔrɔ jɛgɛ feere na gɛlɛya minnu fana n'u y'a sɔrɔ jɛgɛ feere in kɔnɔna la fo ka taa se u yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn ye u yɛrɛ nana ɲɛfɔli kɛ an ye o kan an ka jɛ an k'u lamɛn aw ni sɔgɔma an balimamuso i tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ ye ami dumuya ami eh, hakilila jumɛn nana n'a ye e ye jɛgɛ feere daminɛ bɔn mɔgɔ si ma ne don jɛgɛ feere la a yɛrɛ cira ne kunna dɔrɔn ko n bɛ don jɛgɛ feere la ne donna jɛgɛ feere la o cogo la sinon mɔgɔ si ma n don a la bɔn ne donnen jɛgɛ feere la ani sisan cɛ a bɛ ɲini ka san tan bɔ sisan a yɛrɛ bɛ san tan bɔ bɔn an bɛ jɛgɛ ta surakaw bolo kɔntenɛritigiw fɔlɔ jɛgɛ tun ka nɔgɔ mɛ sisan jɛgɛ ko yɛrɛ tiɲɛna pewu fɔlɔ n'i tun ye karitɔn fila saba feere i bɛ wari dɔɔni sɔrɔ mɛ sisan i bɛ karitɔn tan feere i tɛ wari bɛrɛ sɔrɔ jɛgɛ ko yɛrɛ tiɲɛna sisan kosɛbɛ an kɔni an bɛ ala fo k'a barikada alihamudulila a ka fisa n'i sigilen so jɛgɛ feere aw bɛ wuli waati jumɛn ka na jɛgɛ feere in daminɛ. bɔn ne de bɛ wuli 5 heures parce que ne bɛ wuli n ka so 4 heures 30 ka na an na 5 heures mais mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ na fo 3 heures 4 heures mɔgɔw bɛ yen ne kɔni bɛ na 5 heures. e ka laɲini ye jumɛn ye. bɔn ne ka laɲini ye mun ye komi an bɛɛ ye denmisɛnnin an bɛ na an musakaw ɲini fɔlɔ a kun ka di mɛ sisan a ka gɛlɛn dɛ n'u y'a da jigin o de ka d'an ye solution min bɛ sɔrɔ min b'a da jigin o ka d'an ye. ɔ mɛ mun de ye jɛgɛ gɛlɛya aw fɛ yan Halles de Bamako la bɔn jɛgɛ feerebaga cɛyara o ye wajibi ye o ni baara kɛbaga cɛyara jago a bɛ gɛlɛya dɛ ɔ bɛɛ b'i ta de fɔ a la o de ye baara gɛlɛya sinɔn baara kun ka di fɔlɔ mɛ bi a man di dɛ awɔ ne tɔgɔ fatumata dunbiya fatumata an ɲɛ bɛ aw la jɛgɛ feere la yan jɛgɛ ninnu aw b'u ta mini ka n'u feere yan yɔrɔ jɛgɛ ninnu an b'u ta surakaw de bolo ka n'u feere yan nɔ ɔ surakaw bolo aw bɛ jɛgɛ ninnu sɔrɔ sɔrɔ cogo jumɛn na Ah, surakaw bolo an bɛ jɛgɛ ninnu sɔrɔ sisan u kɛlen don k'a prix gɛlɛya tɔnɔ t'a la sisan yɛrɛ fɔlɔ kɔni wari tun bɛ sɔrɔ a la mɛ sisan sugu tiɲɛna dɛ jɛgɛ feerela cɛyara da sugu bɛɛ prix sugu bɛɛ b'a la e ye jɛgɛ feere daminɛ ani sisan cɛ a bɛ waati joli bɔ ani sisan cɛ a bɛ san naani bɔ hakilila jumɛn de y'i bila ka don jɛgɛ feere la hmm, komi n tun tɛ feere la n bamuso de bɛ jɛgɛ feere ko k'an ka bɔ an ka na jɛgɛ feere la i ye i da se gɛlɛyaw ma mais e tɛ se k'a fɔ san naani kɔnɔna na k'i ma deli ka nafa dɔ fɛnɛ sɔrɔ a la i bɛ se k'i da se o nafa dɔ ma awa an ye nafaba de sɔrɔ a la an ye fɛnmisɛn caman sɔrɔ a la ayiwa e ka laɲini ye jumɛn ye aa ne ka laɲini ni jɛgɛtigiw sera ka dɔ bɔ jɛgɛw piri la ka jɛgɛw da diya o ye ne ka laɲini ne ye madamu konate aishatu sakɔ ne bɛ bɔ dawudabugu e bɛ bɔ dawudabugu ɛri jumɛn na ka na jɛgɛ feere la sugu in na kuma dɔ an na trois heures du matin kuma dɔ quatre heures san kelen in kɔnɔna na i ye nafa jumɛn de sɔrɔ jɛgɛ feere la tiɲɛ la ne ma nafa bɛrɛ sɔrɔ parce que jɛgɛ ka gɛlɛn an tɛ ka wari sɔrɔ a la o ye glaçon bɛ taa n'an ka tɔnɔ bɛɛ ye ne ka laɲini u ka dɔ bɔ jɛgɛ piri la u ka jɛgɛ piri jigin walasa an fana ka se ka nafa sɔrɔ jɛgɛ la ne b'o de ɲini u fɛ ne ye madamu jara bintu dumiya ne bɛ bɔ sogoninkɔ yan nɔ n bɛ na sɔgɔmada fɛ n bɛ na feere kɛ ka taga jɛgɛ feere in hakilila jumɛn y'i bila ka don a la aa i komi a diyara n ye yɛrɛ de n nana k'a kɛ sanni i ka jɛgɛ feere kɛ i tun bɛ baara jumɛn de kɛ sanni ne ka jɛgɛ feere kɛ ne tun bɛ taa otogari la n tun bɛ pati ni bɔrɔsi ninnu de feere mais sisan n ye jɛgɛ feere ɲɛdɔn sisan n donna jɛgɛ feere la aw bɛ jɛgɛ ninnu ta yɔrɔ jumɛn ka sɔrɔ ka na feere Halles de Bamakɔ kɔnɔ yan. anw bɛ jɛgɛ ninnu ta Halles de Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ an b'a feere Halles de Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ. yalama i bɛ nafa dɔw sɔrɔ a la wa. aa dɔɔni n bɛ nafa dɔɔni sɔrɔ a la parce que an bɛ jɛgɛ karitɔn ta an bɛ an bɛ tan tan de da a kilo kan aa ne ka laɲini ye min ye. jamanatigiw k'u hakili to an yɛrɛw la dɛ parce que an ka dɔɔni fana sɔrɔ jɛgɛ feere nafa ye ni i bɛ se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a la an kɔni an bɛ tan tan de yɛlɛ a kan n'an bɛ se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a la u ka se ka dɛmɛ fana k'an ye an bɛ se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ jɛgɛ la cogo min na. ne tɔgɔ fatumata samake aa fɔlɔ jɛgɛ baara kun ka di sisan a man di dɛ fɔlɔ kɔni an ye nafa sɔrɔ an ye nafa sɔrɔ dɔw yɛrɛ ye du jɔ a la nka sisan jɛgɛ baara man di ni jɛgɛ sira dɔrɔn i pɛrɛdilen i ɲɛ tɛ nin silen na ni nin sira a bɛ kɛ kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ye ni sine bɛ k'a feere kɛmɛ ni bi seegin ni dugu jɛra i b'a kɛ kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ye nafa foyi t'a la sisan fɔlɔ kɔni an ye fɛn sɔrɔ a la a u ka jɛgɛ piri jigin sisan kɔni jɛgɛ baara man di an tɛ foyi sɔrɔ i bɛ taa ni karitɔn ninnu ta ninnu kelen kelenna tɔnɔ kɛmɛ kɛmɛ wa dɔw la ko kilo mugan don kilo mugan tɛ a kilo mugan tɛ dafa i bɛ taa sɔrɔ kilo tan ni kɔnɔntɔn kilo tan ni seegin n'i y'a feere waritigi bolo kuma dɔ la yɛrɛ an bɛ jɛgɛ wari dafa ka d'u ma kuma dɔ la kilo mugan bɛ se kuma dɔ la a tɛ se n na danbele ne bɛ bɔ ɲamakɔrɔ ne tun bɛ kini feere de kɛ o sugu man di o juru bɛ ta o tɛ sara ne nana jɛgɛ feere in na ne ye jɛgɛ karitɔn kelen ta i b'a feere i bɛ kɛmɛ sɔrɔ komi ne si kɔrɔbayalen don ni ne y'o kɛmɛ sɔrɔ ne bɛ t'o dun so hakilina o de ye ne da n ye nafa dɔɔni sɔrɔ awɔ n ye denmuso kelen kɔɲɔbɔ a la o minɛnw bɛɛ san o kɔni y'o nafa sɔrɔ a la o kɛra suturaba ye gɛlɛya bɛ sɔrɔ jɛgɛ dɔw bɛ kɛ olu man ɲi n'i y'o karitɔn ta o wari tɛ sɔrɔ o la o de gɛlɛya o de gɛlɛya ye i b'a ta i b'a sɔrɔ i b'a fɔ k'a ka i b'a ta piri dɔ la n'i nana n'a i b'a sɔrɔ a tiɲɛnen don bɔn n'i dun y'a bɔ olu fɛ yen ka ban o ye kunko de ye sa n'a kɛra cogo cogo e b'olu ka wari sara o kɔni n'i bɛnna n'o ye juru de bɛ yɛlɛn i la o gɛlɛya b'an kan n bɛ ladilikan min f'u ye anw olu ye nafolotigiw ye anw b'olu kɛrɛfɛ de u ka hinɛ an na ni min tiɲɛna u k'a jira an na o tiɲɛna an k'o tiɲɛlen san o sɔngɔ la o la i bɛ se k'o feere da nɔgɔma na mɛ n'i ye tiɲɛnen san da gɛlɛman sɔngɔ la i tɛ foyi sɔrɔ ni bin tɛ juru de bɛ kari an kan na o la ne ka laɲini ye min ye jɛgɛ feere in na ka jɛgɛ nɔgɔya an ma an ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ an fana ye dayirimɛ ɲininaw de denmisɛnninw b'a la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la y'a dɔn mɔgɔninfinya tɛ taa musaka kɔ bɔn n'i bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ fɛn min na i b'i jija o la o gɛlɛya o an b'a ɲini jɛgɛtigiw fɛ u ka hinɛ an na o la an minnu b'a ta ka feere feerekɛlaw ma u ka nɔgɔya k'an ma dɔɔni o kɔni bɛ diya an ye ne tɔgɔ fatumata kayɛntao awɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ a la komi nɔgɔya b'a la fɛnɛ kuma dɔ la a da bɛ jigin kuma dɔ la a da bɛ gɛlɛya aa n ye dɔɔni kɔni sɔrɔ parce que n bɛ mago ɲɛ n yɛrɛ ye n bɛ n ka mago dɔw ɲɛnabɔ kosɛbɛ o ka fisa i sirilen mɔgɔ la ɔ o de ye n fɛnɛ bila a la ɔ ne ka laɲini an k'a kɛ ka ɲɛ bɛɛ ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ o kɔni ka di ne ye awɔ an bɛ sigiyɔrɔ ninnu sara salentala bɛ na salen d'an ma don o don mugan mugan ne tɔgɔ kiyatu sako mun ye ne don jɛgɛ feere la kanu ne don a la an bɛ dɔw ta surakaw bolo ka dɔw ta wɔlɔfɔw bolo n ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ komi n ye nɔgɔya dɔw sɔrɔ n ye gɛlɛya minnu sɔrɔ kuma dɔw la jɛgɛ ka gɛlɛn ni jɛgɛ gɛlɛya an tɛ wari foyi sɔrɔ kuma dɔw la yɛrɛ i bɛ bɔ feere la k'i bɛ na dɔ ɲini i bɛ tila ka juru ta tuguni ka mɔgɔ ka wari dafa k'a d'u ma o gɛlɛya de b'an kan n ye nafa dɔw sɔrɔ yɛrɛ dɛ parce que alihamudulayi n bɛ se ka depansi dɔ kɛ n yɛrɛ k'a kɛ masa ye awɔ ne ka laɲini ye mun ye n'u sera ka dɔ bɔ jɛgɛ piri la o de ka d'an ye awɔ u ka dɔ bɔ jɛgɛ piri la o de ka d'an ye jɛgɛ ka gɛlɛn sisan kojugu awɔ an tɛ wari foyi sɔrɔ ne tɔgɔ baminɛta balo ne bɔyɔrɔ bɛ ɲamakɔrɔ ka na jɛgɛ feere la halles bamakɔ la yan a bɛ san tan bɔ jɛgɛ feere filɛ gaɲɛ ni pɛridi de don i bɛ dɔw ta i tɛ foyi sɔrɔ a la i bɛ tila ka i kun wari de kɛ k'a dafa ka taa jɛgɛtigiw ka wari d'u ma gaɲɛ ni pɛridi don fɛn bɛɛ gɛlɛya b'a la nɔgɔya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen ah, alihamudulila n ye nafa kɔni sɔrɔ n bɛ ala fo k'ala barika n sera ka dɔɔni sɔrɔ ka yɔrɔ dɔ jɔ ne tɔgɔ ye korotumu kulubali ne bɛ bɔ yɔrɔjanbugu ne bɛ wuli kabi 3 heures ka na jɛgɛ feere la ni ne ma kɔn ka bɔ ka na ni a fɔra ko fɛngɛ de ko ka na dɔrɔn ne bɛn'a sɔrɔ jɛgɛ feere banna jɛgɛ feere a ka teli awɔ ne ye gɛlɛya sɔrɔ a la parce que fɔlɔ la i tun bɛ jɛgɛ feere i bɛ dɔ sɔrɔ a la carton tun bɛ se i tun bɛ dɔ sɔrɔ mɛ sisan karitɔn tɛ se i bɛ jɛgɛ bɔ k'a feere n'i y'a feere ni kɛmɛ kan ka sɔrɔ min kana i bɛ taa sɔrɔ n'o karitɔn ma se i tɛ foyi sɔrɔ o la wa jɛgɛ feerela fana cayara fɛn fɛn kun t'a la bɛɛ donna a la kɔkisɛri cayara nafa foyi tɛ jɛgɛ feere la bilen bɔn gɛlɛya b'a parce que i b'a ta yɔrɔ dɔ la u bɛ tila tugun i bɛ segin n'a ye ka taa bila wagati bila f'i ka tila ka yaala ka wari sara tugun ka wari bila ka k'a di ah, ne bɛ min min f'u ɲɛna ni jɛgɛ kɔni tɔ tora sanni ye garisigɛ la ko de n'a tɔ tora u k'a minɛ k'a bila o dugusɛjɛ an b'a feere ka wari d'u ma u ka jɛgɛ puwa u k'a se u k'a puwa se jɛgɛ ka gɛlɛn u ka dɔ bɔ a piri la ka u ka dɔ bɔ a piri fana na ne tɔgɔ sanata jakite ka bɔ ɲamakɔrɔ kɔkɔ sani ne ka don jɛgɛ feere la ne tun bɛ ekɔli de la fɔlɔ a daminɛ kɔni ne ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la mɛ sisan n bɛ se k'a fɔ ko alihamudulilayi dɔɔni tuma dɔw la i bɛ nafa sɔrɔ i n'a fɔ tuma dɔw la i tɛ se ka nafa sɔrɔ kuwa parce que ni karitɔn puwa dafalen don n'i y'a feere a ɲɛma yɛrɛ i bɛ nafa dɔɔni sɔrɔ a la mɛ tuma dɔw la n'i ye jɛgɛ dɔw yɛrɛ ta kilo mugan de bɛ bɔ jɛgɛ bɛɛ kɔnɔ mɛ tuma dɔw la jɛgɛ dɔw bɛ taa fo kilo tan ni seegin kilo fila bɛ pɛridi i kun bɔn gɛlɛya min fana b'a la n'i ye jɛgɛ ta dɔw yɛrɛ fɛ n'i ka jɛgɛ tɔ tora n'i ko k'i bɛ t'a bil'u fɛ u b'a fɔ k'a tɛ bil'u fɛ f'i ka taa bila kɔntinɛri wɛrɛ de kɔnɔ ka tila k'o wari sara laadilikan min kɔni bɛ ne bolo kɔni u ka dédouanement u k'a nɔgɔya dɔɔni ka dɔ bɔ jɛgɛ da la pour que an bɛ se ka jɛgɛ feere an fana bɛ dɔ sɔrɔ ne ka laɲini ye min ye n'an y'a ta ni sugu jara wo ni sugu yɛrɛ ma ja yɛrɛ an bɛ segin an bɛ taa ladon ka nɔgɔya la parce que an b'a bɔ olu de bolo wa parce que don dɔ sugu bɛ ja don dɔ sugu tɛ ja wa ne kɔni ka laɲini min ye wa dɔ b'a da la wa u b'a gɛlɛ u b'a nɔgɔya bolo dɔɔni wa ne ka laɲini o ye. ne tɔgɔ asetu ne jamu ye sanogo ye ne bɛ bɔ senu ka na senu hɛrɛmakɔnɔ an bɛ wuli su 3 heures du matin ka na jɛgɛ feere la ne bɛ jɛgɛ feere na sa ani sisan a bɛ san tan ani naani bɔ yanni jɛgɛ feere in cɛ ne tun bɛ jaba baara de kɛ bon an ye gɛlɛya sɔrɔ jɛgɛ ka gɛlɛn kojugu musow sɛgɛnnen don kojugu ni jɛgɛ ma nɔgɔya aa a baara ka gɛlɛn dɛ nafa dɔɔni kosɛbɛ tɛ parce que i b'i dayirimɛ sɔrɔ diɲɛ fɛn fɛn la o ye ala tanu ye i bɛ ala fo k'a barika da i ka laɲini ye jumɛn ne ka laɲini ye nɔgɔya de ye muso bɛ muso bɛ nɔgɔya de fɛ an bɛ nɔgɔya de kɔ bi ne tɔgɔ ye ba sago ne bɛ bɔ yirimajɔ de aa tiɲɛ na don dɔ la ne bɛ wuli 3h30 n bɛ bɔ 4h pile n bɛ na ka na n sigi yanni magasɛnw ka dayɛlɛ ni yɔrɔ dayɛlɛla an bɛ jɛgɛ sɛgɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ ka n'a feere n'a na an bɛ n'a dayɛlɛ an bɛ kɛmɛ kɛmɛ da dɔ kan an bɛ bi duuru duuru yɛrɛ sɔrɔ dɔw la dɔw yɛrɛ bɛ i b'o feere ka t'o di ten parce que n'i bɛnna ni min ye n'o ɲiginnen don o tɛ san i b'i jilaja i y'a ta piri min na i b'o ɲin'a la ka t'o d'a tigi ma juru kana kari kan na n'i y'a labɔ sisan i b'a fɔ ko ɲuman de don n'i y'a kari tɔ kɔrɔfɛn de don n'i y'a yɛlɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ joli b'a la n'i ko k'i b'a lasegin u tɛ sɔn a bɛ k'i bolo kunko ye i yɛrɛ b'i jilaja a bɛ ɲɛ cogo min i b'a kɛ ten ni jɛgɛ min tɔ tora silamɛ dɔw bɛ sɔn a ka bil'u ka froid kɔnɔ dɔw bɛ yen i b'a b'olu fɛ yen n'i tilala k'i bɛ t'a bila u fɛ yen u tɛ sɔn aa ne bɛ ladilikan min f'u ye u ka sabali hadamadenw bɛ sinsin ɲɔgɔn na ka wuli de kɔntinɛri se b'olu ye a se tɛ minnu ye u ka hinɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na ne ka laɲini ye dɔ ka bɔ jɛgɛ piri la wa fɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni samiyɛ sera an bɛ degun yan an bɛ feere kɛ gudɔrɔn da de la n'a y'a sɔrɔ sira in n'a gudɔrɔn dilannen don ji bɛ boli ka jigin mais an bɛ cogo min na sa eh, sira cɛmancɛ tigɛra a kɛra eh, eh, dingɛ ye ji bɛ jɔ a kɔnɔ mɔbiliw bɛna don a la wotorotigi bɛ don a la jinɔgɔ bɛ seri mɔgɔ la tumu bɛ don a la an kɔni tiɲɛ na tellement an b'an malo sutura yɔrɔ ɲini an b'an sigi o jinɔgɔ de la ka feere kɛ samiyɛ kɔnɔ a ka gɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de aa ni ɲɛmɔgɔ kɔni nan'u ka na siraba in labɛn san ka na dɔrɔn ji ka jigin an bɛ dayirimɛ ɲini de kama o n'o tɛ ni se bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye walayi i tɛ nin k'i ka baara ye mais n'i bɛ malo suturali fɛ a ka fisa ni sonyɛni ni kakalaya ye a ka fisa n'olu ye ne tɔgɔ ye amsetu jara ne bɛ bɔ senu hɛrɛmakɔnɔ 1 na ne ye baara in daminɛ depuis 2004 ne mɛnn'a la dɔɔni awɔ an b'a ta kɔntinɛritigi ninnu kun ka kɛmɛ kɛmɛ d'a kan k'an ka dayirimɛ ɲini a la depuis hali kɔntinɛri kelen de bɛ yan ne bɛ baara in na fo sisan o wagati la ne tun b'a feere sugu la a y'a sɔrɔ kɔkisɛriya tun ma daminɛ tan an tun b'a ta karitɔn kelen kilo duuru duuru yɛrɛ an tun bɛ taa feere sugu la mɛ a laban nana kɛ an b'a ta karitɔn karitɔn an bɛ taa feere sugu la ne bɛ feere kɛ senu sugu la lɔgɔtɔn sugu cɛmancɛ la an tor'o la fo mɔgɔw bɛ na labɔ minnu tɛ se k'a sɔrɔ firigo kɔnɔ an b'o d'u ma ka kɛmɛ kɛmɛ d'a kan fo ka kɔkisɛriya yiriwa an b'a labɔ ka n'a sigi aran na kɛnɛma kan a baara in daminɛ tun ka di tiɲɛ yɛrɛ la kɔgɔjɛgɛnin feere daminɛ a tun ka di mɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na a man di parce que i ɲɛ bɛ karitɔn ninnu na tuma dɔ la o tɛ dafa n'i y'a ta n'a ma dafa o pɛridi b'i kan karitɔn ninnu tɛ dafa a kɔntinɛritigi dɔw bɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a f'u ɲɛna ko karitɔn ma dafa dɔw bɛ dafali kɛ mɛ a dɔw bɛ u b'a fɔ k'olu y'a bɔ o cogo la donc i b'a feere u b'a d'i ma o cogo la i yɛrɛ de b'a lajɛ n'i bɛ se k'a bɔ a la cogo min na i b'a feere o cogo la Ah, ne bɛ se ka ladilikan mun fɔ olu ye kɔntinɛritigiw de ye olu ka sɔrɔ ka bon n'anw ta ye dɔɔni donc ne ni min an ko ko min ma dafa o ka hin'anw na o k'a dafa k'a d'an ma parce que an yɛrɛ tɛ dɔ sɔrɔ a la kɛmɛ kɛmɛ kɔ donc n'i ye jɛgɛnin carton pese n'a ma dafa i bɛ pɛridi tuma dɔ la kɛmɛ fila b'a jɛ i dun bɛ a bɔ da min na a t'a a tɛ sɔr'a la ne kɔni bɛ min f'u ye n'u sera ka hin'anw na o kɔni bɛ diya anw ye parce que mɔgɔninfin b'i ka dayirimɛ sɔrɔ fɛn fɛn na i t'a fɔ ko nafa t'a la an kɔni b'an ka dayirimɛ sɔrɔ an b'an ka dayirimɛ kɔni sɔrɔ ne tɔgɔ ye bintu konate ne bɛ bɔ senu de ka na jɛgɛ feere yɔrɔ la ne ka jɛgɛ fanba bɛ ta wɔlɔfɔw ka yɔrɔ la yan jɛgɛ feere tɛ ne tun bɛ firigo baara de kɛ mɛ ne ka firigo fana tun bɛ ali kɔnɔ yan an tun bɛ gilasi bidɔninw ja damanda tagalaw b'a san ka taa damanda la bɔn kab'o feere nɔgɔyara sa komi ne bɛ ali kɔnɔ yan dɔrɔn ne fana nana n terimuso nɔfɛ ka na don jɛgɛ feere la san fila in kɔnɔna n ye gɛlɛya sɔrɔ komi n ye nɔgɔya sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ baara bɛɛ ye don dɔ ka nɔgɔ don dɔ ka gɛlɛn an bɛ gɛlɛya min ɲɛfɔ aw ɲɛna o ye wagati dɔw la sanni bɛ kɛ wagati dɔw la sanni tɛ kɛ o ye feere bɛɛ ye o yɔrɔnin gɛlɛya bɛ yen nɔ o ye kelen ye tuma dɔ la i bɛ jɛgɛ dɔw bɔ dɔw bɛ dafa dɔw tɛ dafa donc ni min ma dafa i b'o wari dafa i bɛ taa sara a ne bɛ ladilikan mun f'u ye anw ye musow de ye u balimamusow de fana ye anw fana ye anw kɔni bɛna dɔ ɲini na an bɛ don min na i komi bi cɛw bɛ depansi kɛ mɛ cɛ tɛ se ka depansi bɛɛ kɛ i yɛrɛ de bɛ dɔ kɛ k'i cɛ fana dɛmɛ an fana balimakɛ de ye olu ye an fana jigi ye olu ye parce que an bɛ na u bɛ minɛn d'an ma an b'a feere n'an taara an bɛ t'u ka wari sara u k'a lajɛ ka nɔgɔya k'an fana ni min ma dafa u k'o dafa o ka d'an fana ye an bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a gɛlɛya o ye o ye yɔrɔ ko in de ye ni samiya sera sigiyɔrɔ t'an bolo ni samiya sera jiba de bɛ kɛ nin yɔrɔ nin bɛɛ la mɔbilitigiw bɛ don a la k'a seri mototigiw bɛ don a la k'a seri an yɛrɛ bɛ feere kɛ maɲuman ko de la ni samiya sera n'u sera ka yɔrɔ kɔni dilan k'a d'an ma o de ka d'an ye. ne tɔgɔ asan jara ne bɛ bɔ ɲamakɔrɔ kɔkɔ n na jɛgɛ feere ali la yan ne bɛ na trois heures ali la an bɛ jɛgɛ ta ali la yan nɔ k'a feere ali kɔnɔ yan samiya mana se an sɛgɛnnen don yan dɛ san b'an gosi yan karitɔnw bɛ ɲigin yan an bɛ karitɔn ta ka boli boli wa an bɛ sigi ji de la k'a feere wa jɛgɛ fana ka gɛlɛn kɔntinɛritigiw yɛrɛ kɔnɔ an kɔkisɛriw bɛ mun sɔrɔ jɛgɛ la an t'o sɔrɔ jɛgɛ la o gɛlɛya de b'an kan n'u sera ka nɔgɔya don an ma jɛgɛ ko la musow sɛgɛnnen jɛgɛ ko la yan dɛ n'a fɔra musow ka wuli 3 heures an b'a bɛɛ de ɲini musow b'u musaka de ɲini jɛgɛ la yan nɔ an bɛ denmisɛnninw ka fɛɛrɛ kɛ o bi fana an b'an cɛw fana fo cɛ minnu bɛ sɔn muso ka bɔ a ka so 3 heures du matin ka na dɔ ɲini a man nɔgɔn dɛ an bɛ an ka cɛw fo k'u waleɲuman dɔn ne kɔni ka laɲini ye fɛn min ye kɔni u k'a lajɛ u ka dɔ bɔ jɛgɛ la u ka dɔ bɔ jɛgɛ la walasa an fana bɛ se ka dɔ sɔrɔ jɛgɛ la n'o tɛ sisan kɔni foyi tɛ jɛgɛ la n'a fɔra an bɛ pase de bɔ ka na ka n'a kɛ debrouiller ye yan nɔ sisan sanni yɛrɛ tɛ yen sanni foyi tɛ yen u k'a lajɛ u ka dɔ u ka dɔ nɔgɔya an fana ye. ne tɔgɔ ye mamu keyita an b'a ta jɛgɛ ta bɔn na n'an tilala feere la an bɛ taa wari sara de an ye gɛlɛya sɔrɔ dɛ. Bila ni jɛgɛ ma ban ni dugu jɛra a t'a piri sɔrɔ i b'a jigin k'a feere sisan a daminɛ tuma an tun bɛ nɔgɔyanin sɔrɔ i bɛ dayirimɛ sɔrɔ mais sisan jɛgɛ gɛlɛyalen a tɛ ka san wa ni samiya sera fana a sira jiko a a y'an sɛgɛn la ne ka laɲini ye min ye a ka jɛgɛ jigin dɔɔnin i ka dɔ bɔ jɛgɛ piri la a ka ne ka laɲini y'o ye ne tɔgɔ jɛnɛba jawara n bɛ bɔ sɔkɔrɔji de n bɛ na jɛgɛ feere ali la yan u b'a bila ka bɔ moti ka na d'anw ma an b'a feere a dɔ an bɛ taa dɔ ta sugu kura la n ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ n ye nɔgɔya dɔw sɔrɔ don dɔw la jɛgɛ sanbaliya o de bɛ gɛlɛya ani jɛgɛ nali

n b'a feere n bɛ n dayirimɛ sɔrɔ n bɛ n ka musaka bɛɛ bɔ a la ni tinɛni ni zara tununa an bɛ bajɛgɛ feere an bɛ kɔgɔji bɔ k'o feere salen b'a la ntɛbɛn b'a la manɔgɔ an b'a bɛɛ feere weleweleda kan min b'an bolo u k'an dɛmɛ an jɛgɛ feerelaw u ka dɛmɛ sugu bɛɛ ɲɛsin k'a ɲɛsin anw ma an b'o de nɔfɛ an bɛ sigi an bɛ salen sara ɔ minnu bɛ so kɔnɔ olu b'a sara n'o tɛ anw minnu bɛ sirada la anw bɛ salen sara ne tɔgɔ ye mariam sangare ne bɛ bɔ ɲamakɔrɔ ka na jɛgɛ feere ali la nin y'a san tan ni saba de ye ne ka jɛgɛ feere an kɔni bɛ na jɛgɛ ta nin na jagokun kɔni tɛ anw bolo ka na an ka jɛgɛ ta donc an bɛ jɛgɛ min ta na anw ko k'an b'a jagokun ɲini an t'a jagokun sɔrɔ yɛrɛ mais an bɛ na jɛgɛ ta an bɛ na u bɛ jɛgɛ bɔ ka di an ma juru la an bɛ feere kɛ u ye n'an ye min feere n'an tilara feere la kɔnti bɛ bɔ an n'u cɛ donc n'an ye min feere an b'u ka wari d'u ma k'an ka tɔnɔnin ta donc o dugujɛ an bɛna fɛnɛ n'u ka juru min tora an na o dugujɛ ni an nana an bɛna juru ninnu sara ka sɔrɔ ka kura labɔ tuguni sinon n'an ko k'an ka jɛgɛ nin bɛɛ ta e, warijɛ la a warijɛ jagokun a tɛ an bolo an t'a sɔrɔ fɛnɛ hakilina min ye ne bila jɛgɛ feere la donc gɛlɛya gɛlɛya de ye ne bila jɛgɛ feere la parce que ne ye feere caman kɛ o feere tɛ ne ma dɔ kɛ feere min na bamakɔ sigi la n ma ɲɛ sɔrɔ a si la i y'a mɛn mais jɛgɛ feere nin depuis n y'a daminɛ n bɛ n ka musakaninw sɔrɔ n bɛna feere kɛ donc k'an ka denmisɛnninw labalo ka denmisɛnninw ka kalan sara cɛw tɛ baara ɲɛnama la i y'a mɛn cɛ tɛ baara ɲɛnama la n'a ma ban sisan donc minnu tɛ se yiran minnu tɛ se ka yiranni kɛ olu b'u ta tɔ bila firiko la i y'a ta min bolo i bɛ taa bila o ka firiko la ni dugu jɛra i bɛ n'a labɔ k'a tɔ feere n'i y'a tɔ feere sisan nɔ i b'a tigi ka wari tɔ d'a ma mais min bɛ se yiranni na quoi o bɛ taa n'a ta tɔ ye so o bɛ taa t'a jiran su fɛ o b'a jiran k'a feere ni dugu jɛra o bɛ na jɛgɛtigi ka wari sara ka sɔrɔ ka kura ta tuguni a tiɲɛ yɛrɛ la o jɛgɛtigiw kɔni ma gɛlɛya foyi fɛnkɛ an kan a jɛgɛ marali la firiko la n b'a fɛ jɛgɛ feere ka kɛ cogo min n bɛ luwanse la n b'a fɛ jɛgɛfeere nin hali bi a ka sabati n ka eh, wari sɔrɔ ka yɔrɔ san donc ka n ni n cɛ ni n ka denmisɛnninw an ka bɔ luwanse la ne ka laɲini de b'o yɛrɛ ne tɔgɔ ye umar sangare ne bɛ bɔ eh, s- fɛnkɛ la 501 logements sociaux la Ɔ, ne bɛ baara kɛ halles la précisément société fakala la n'anw ye importateurs ye wa an ye importateurs ye an bɛ na ni jɛgɛ ye ka bɔ kɔkan ka n'a di musow ma u b'a ta an fɛ k'a feere n'o y'a feere u bɛn'o ta ɲini a kan k'an ta ye wari d'an ma k'a segin an ma i bɛ ninnu fɛn fɛn muso ninnu fɛn fɛn ta c'est des braves femmes muso cɛsirilenw de don u bɛ ninnu bɛɛ filɛ a dɔw bɛ wuli depuis 3 heures du matin dans les quartiers reculés ka takisi ta ka na ka na jɛgɛ bɔ k'o dayirimɛ ɲini ka nan san ka taga o di ka denbaya balo n'a ye an y'a essayer ka essayer ka a fɔ k'an bɛ association an y'an ka association créer n ko a bɛ bɛɛ la concerner étranger ko t'a la fɛn na mais on a fait les démarches les étrangers ko non o yɛrɛ b'o ka association labɔ an fana y'o ye k'o to yen sénégalaw bɛ yan mauritaniens bɛ yan chinois bɛ yan a bɛɛ de bɛ yan fɛn bɛ sɔrɔ min na dɔrɔn bɛɛ de bɛ don a la bɛɛ de bɛ yan bon étrangerw bɛ bɔ yan ka na min kɛ yan an tɛ se k'o sɔrɔ u ka jamana kan mais an b'a kɛ o dɔw yɛrɛ tuma dɔ u bɛ na u bɛ an fɛnkɛ n'an n'o bilara ɲɔgɔn na dɔrɔn o bɛ to yen dɔrɔn o bɛ taa directement la polisi la ka taa wari sara polisi la yen n'o ye wari sara polisi la dɔrɔn u b'an ka muso minɛ e mana taga k'e bɛ taga sariya kan wari bɛ taga di k'e ka tiɲɛ kɛ nkalon ye caman ɲɛmɔgɔ faamaw yɛrɛ de b'a kɛ o bɛ yan dɔrɔn tɛ o mali yɛrɛ bɛ ten de n'an b'o dabila de an ka kan k'a fɔ de d'abord le malien d'abord an ka kan k'o don an ka constitution yɛrɛ la de quoi le malien d'abord jamana tɔw la an bɛ taga o maa tɛ ko la les nationaux ko étranger tɛ ka manamana ko dɔ k'a la o ka sigi mais o bɛ k'anw fɛ yan maliyɛn bɛ datugu yan bi étranger ye maliyɛn datugu yan bi ala ni wari y'a sababu ye ka ka ka jan ka taa k'a lamaloya i mana mɔgɔw wele a ka jamana kan ka taa datugu i ma o b'anw fɛ yan autorité ɲɛ b'a la o b'a kalama ne tɔgɔ buba sangare n bɛ bɔ falajɛ ka na halles de bamako la ka na baara la ɔ gɛlɛya mun b'an ka jɛgɛ baara in na sisan étranger minnu bɛ ka na ni jɛgɛ ye sisan olu kɛlen bɛ ka piri tiɲɛ an bolo sisan ani fɔlɔ feere an nana a ye différence ba de b'u cɛ différence b'u cɛ cogo di fɔlɔ étranger tun bɛ na ni jɛgɛ ye mɔgɔ de tun bɛ bila étranger ɲɛ donc mun bɛ se ka jɛgɛ in feere ale yɛrɛ da t'a la a piriko n'a fɛnkɛ an maliyɛnw an citoyen yɛrɛ de tun bɛ pirikow fɔ sisan mais an bɛ yɔrɔ min n'a fɔ sisan étranger ninnu yɛrɛ nana imposer u ye plasiw san u ye plasiw sɔrɔ donc u jɛgɛ bɛ u sagoya la piri b'u ka sago la o gɛlɛya de b'an kan sa jɛgɛ tɛ ka se ka jigin tugun maliyɛn tɛ mun ka na ni jɛgɛ ye ka bɔ Muritani jɛgɛ fanba caman bɛ na ka bɔ Muritani Muritani an bɛ yɔrɔ min na bi olu de imposera u ye pilasiw san u yɛrɛ ye u b'u ka feere kɛ n'u yɛrɛ u bɛ piri k'a la mun ka d'u ye bon a y'an maliyɛnw diya a m'an diya anw b'a san parce que an mago b'a la o gɛlɛyaba de b'an kan sa n'u sera k'a lajɛ k'an yɛrɛ jɛgɛ feerelaw k'a lajɛ k'an fana bila ba la dɔɔnin fɛn min ye étranger ninnu ye K'a yira u la limiti dɔ de bɛ yira u la k'a fɔ nin y'u ka limiti ye nin y'u da ye olu tɛ se ka na ni u ka marchandise ka na piri sugu dɔ imposer anw kan min n'a bɛ se k'an bila difficulté kɔnɔ n'o yɔrɔ n'u bɛ se k'o résolu o de ka di an ye vraiment ne tɔgɔ mahamadu ali bari fagala la ne fa ka baarakɛyɔrɔ don bon gɛlɛya in an bɛ se k'a fɔ ko caman bɛ na ni gɛlɛya ye kelen nin wagati la an hakilila bɛɛ b'a kalama diɲɛ yɛrɛ gɛlɛyalen don ka da lajarabili kan ni ala ye min da diɲɛ bɛɛ kan sisan n'o ye bana jugu min n'o b'an sen na n'o ye coronavirus ye bɔn kɔfɛ fana an bɛ se ka gɛlɛya min fɔ ka fara o kan o ye transport ko ye jamana in transport ka gɛlɛn kojugu carburant ka gɛlɛn mobili fɛrɛw ka gɛlɛn ka fara dédouanement fana kan dédouanement ka gɛlɛn an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ n'u sera ka fɛɛrɛ k'o ko fana na ka dɔ bɔ dédouanement na o b'an dɛmɛ kosɛbɛ o kɔni olu ye gɛlɛya fanbaw yɔrɔw ye gɛlɛya fana n'a ta o ta an fana bɛ k'an seko damayira kɛ hali ka dan an b'an cɛsiri cogo bɛɛ la jɛgɛ sɔrɔli man nɔgɔn sisan mɛ o bɛɛ n'a ta an b'an cɛsiri ka na n'a ye o yɛrɛ o ye effort fɔlɔfɔlɔ ye an bɛ ka min kɛ parce que nin wagati la jɛgɛ sɔrɔli a man nɔgɔn an bɛ taa ta yɔrɔ min na a ka gɛlɛn kojugu jɛgɛ piri ka gɛlɛn hali k'a sɔrɔ fana i b'a sɔrɔ u bɛ condition min fɔ n'i m'i cɛsiri dɔrɔn i tɛ se k'a sɔrɔ gɛlɛya in bɛ bɛɛ kan ni musow y'a fɔ ko gɛlɛya b'u kan dɔrɔn o kɔrɔ a bɛ anw kan parce que n'i y'a ye an bɛ feere kɛ an bɛ taa ɲɛ grâce à olu olu de y'a sababu ye parce que olu de bɛ n'a ta anw bolo sinon ni anw nana n'a ye k'a to yan a tɛ taa mɛ an bɛ na n'a ye olu bɛ n'a ta a ka gɛlɛn mɛ u bɛ na u fana b'a ta u bɛ ka dɔɔndɔɔnin ɲini a la i n'a fɔ an fana bɛ ka dɔɔndɔɔnin ɲini a la mɛ nin bɛɛ la an bɛ welewele bila ka taa faamaw de ma u k'u cɛsiri dédouanement yɔrɔw la ka fara transpɔrw kan k'a dɔn jɛgɛ in filɛ an taalan don dumunifɛn don pour que a ko bɛ se ka nɔgɔya ni dɔ bɔra olu la wa u bɛ se ka contrôle fana kɛ k'a la anw fana fan fɛ n'o ye dɔ bɔ olu la a ka ca ala fɛ dɔ bɛ bɔ a la parce que dédouanement ni fɛrɛ n'i y'o o fara i ka jɛgɛ ta ta kan ka na n'a ye a man nɔgɔn k'a fɔ i ka se k'a di da dɔ la i b'a sɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ se ka na da dɔ la sisan se ka nɔgɔ la kuma tɛ kosɛbɛ yen jɛgɛ sɔrɔli ka gɛlɛn ko man nɔgɔn bɔn ni jɛgɛ min kɛra ka ko tiɲɛnen don o fana n'a nasira don se kɔmi an t'a dab'a kama ka jɛgɛ tiɲɛnen ta k'a d di u ma karitɔn kɔnɔnafɛn de a bɛ na fana ka bɔ kɔfɛ de a tiɲɛnen kɔni ka na o ka gɛlɛn k'a fɔ k'u b'a dab'a kama k'a tiɲɛnen bila ka na o tɛ kɛ mɛ i b'a sɔrɔ souvent kuma dɔ la a natɔ ni mɔbili ye panne sɔrɔ sira la bɔn firigo de don ni firigo banna a bɛ se ka kɛ sababu ye jɛgɛ bɛ kɔnsele n'a kɔnselela joli bɛ bɔ ani jɛgɛ tiɲɛnen o tɛ kelen mɛ n'o kɛra n'an nan'o sababu la kuma dɔw la an bɛ dɔ b'o piriw la i b'a sɔrɔ an yɛrɛ ka bin b'o la parce que izini b'a di piri min na o y'o ka piri de i b'a sɔrɔ u ka wari sarada ka ban mɛ jɛgɛ bɛ na jɛgɛ natɔ a ye problème sɔrɔ sira la bon n'o kɛra a bɛ kɛ anw ka pɛridi de musow dɔw fana bɛ yen minnu fana b'o o ta mɛ o fana tɛ kɛ i n'a fɔ piri donnen bɛ cogo min na i n'a fɔ exemple la n'a sɔrɔ jɛgɛ kan ka feere waa saba souvent an bɛ se ka kɛmɛ fila bɔ a la k'a kɛ waa fila ni kɛmɛ seegin ou bien kuma dɔ la fo waa fila ni kɛmɛ naani yɛrɛ mɛ a bɛ kɛ anw de ka ɲɛkumu kan n'o ye anw sosiyete tigiw ye an minnu bɛ bɔ n'a ye kɔfɛ ka na n'a ye o tɛ an si ka laɲini o man di anw yɛrɛ an b'an ka feerefɛn ta gɛlɛya la ka n'a feere kɛ maɲumako la o kɔni gɛlɛyaba de b'an kan yan sisan kosɛbɛ kosɛbɛ an bɔra ka jɛgɛ feerelamusow ka gɛlɛyaw lamɛn u ka laɲiniw ye dɔ ka bɔ jɛgɛ karitɔn tada la n'o ye a sansɔngɔ ye jɛgɛ karitɔn fɛnɛ a puwa ka dafa jateminɛ fɛnɛ ka kɛ jɛgɛ tiɲɛnenw ko la a bɛ na ni gɛlɛya ye jɛgɛ feeremusow ma sabula an b'a ye k'a f'u ka bin de b'a la ni jɛgɛ tiɲɛna i bolo ka ban kilo hakɛ min bɛ pɛridi a la o y'i kelen de kunko ye donc u ka laɲini ye min ye sisan jɛgɛ feerelaw ka jate minɛ k'a fɔ ko jɛgɛ tiɲɛni a bɛ se ka na ni bin ye a bɛ na ni nafolo tiɲɛ ye wa fɛnɛ minnu b'a san k'u b'a dun a bɛ se ka bana lase olu fana ma o tɛmɛnen kɔ kɔntinɛritigiw ka jɛgɛ lasagoko ɲuman ye u ka kɔntinɛriw kɔnɔ sani jɛgɛw san tuma cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ jɛgɛ karitɔn tara e bolo i bɛ feerebaga dɛmɛ k'a lasago walasa a ka nafolo bɛ kisi tiɲɛni ma o tuma an b'a ɲini gufɛrɛnɛma fɛ k'a ɲini faamaw fɛ dɛmɛdon jɛkuluw ni baɲumankɛw dɔ ka bɔ dédouaner wari la kɔkan jamana minnu bɛ na ni jɛgɛ ye mali kɔnɔ misali la senegali ni moritani u k'a to an ka jamanadenw n'u ka jɛ ka jɛgɛ feere ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra ko kɔkan jamanaw bɛ na ni jɛgɛ kɔntinɛri ye anw fɛ ka tila ka ɲɛbɔ a kelen kelen feerebagaw fɛ fo k'u ka mɔgɔw ta u yɛrɛ tɔgɔla mɔgɔw ta ka bila o feereli la ka tila ka sɔngɔ min ka di u ye k'o wajibiya anw kan ne hakilila k'a fɔ o ye fɛn ye min tɛ bɛn k'a sɔrɔ dun o bɛ se ka dɔ bɔ chômage la an ka jamana in kɔnɔ n'o ye baarakɛbaliya ye an y'an ni denmisɛn caman sigilen bɛ u tɛ baara la u dun jɔyɔrɔ ka bon u ka duw kɔnɔ a bɛ se ka baara lase olu ma an ka denmisɛnnin kelen kelen minnu bɛ baara la u senkɔrɔ faamaw k'u hakili to u la n'o tɛ gɛlɛya caman bɛ u kan u ka baaraw la jamana tɔw la i b'a ye k'a fɔ baarakɛla bɛɛ n'u ka jɛkulu don minnu ɲɛsinnen don baarakɛlaw ka hakɛw sabatili ma nka o t'an fɛ mali kɔnɔ yan bɛɛ b'i yɛrɛ ye n'o dun ma dabila setigiw na dadigi kɛ anw setanw na n b'a fɔ n ko a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ